Kulukutu e ni ne yɛrɛ don a sunkalo e bilakoro yen o don na ne ye mun kangari d'i ye ɛɛ sunkalo i tɛ hakili sɔrɔ i ka dɔ bɔ nɛni na k'a fɔ o don na ne m'a f'e ɲɛna fɛrɛ la k'e kana to ka ne nɛni tan e ni ne y'e nɛni e bɛna mun de kɛ kulukutu sisan hey. foronto ka farin a man farin n'a kɛra ɲɛ la a na dɔn fɛn fariman don i t'a dɔn ko ne bɛna mun kɛ dɛ f'i ka segin nɛni in kan kulukutu n'i ye ne dalaminɛ maa si ti yan nɔ koyi n bɛ ŋɔni busan kɛ k'i bɛlɛ ci i bɛna ye basi y'a bɔrɔ fara ban kale sunkalo sunkalo sunkalo bandira ne m'a fɔ e ye k'e k'i yɛrɛ bonya sunkalo sunkalo ka suɲɛ ee sunkalo aa a tɔ kɛra jɔn ye ka suɲɛ ne m'a f'e ye ko foronto fariya n'a timiya tɛ dɔn f'a ka kɛ ɲɛ la ka ne suɲɛ i t'i yɛrɛ dɔn e bɛ ka boli awa min nɔfɛ o ne ko e de awa wolo wa e mɔkɛ de y'a wolo i tɛ bila n'i y'o fɔ n b'i dirɛti o fɔ dɔrɔn k'i ɲɛ kelen funu kafiri bɔzɔn kɛrɛ fila jalen dɛ i ko faantan pɔsi e hinɛ bɛ ne la walayi bilakoro don dɔ walayi bilayi n b'i faga nakɔtaga sira to yen i bɛ da ye walayi e ni ne ta ne b'a bɔ e la dugu in kɔnɔ

kabini dugu jɛra e kun taara min ne terimuso de kun nana ko n ka bɔ k'a bila sira dɔ fɛ yen nɔ an kun taara yen nɔ ne kɔni bɛ min f'i ye funɛ furumuso yaala caman ani sun caman don i ko ka di ne ye o de la ne bɛ ka nin kuma in fɔ sabula e terimuso ani e jɔn de furulen don e de furulen tɛ ne ma i k'i kɔlɔsi i k'i janto i yɛrɛ la i tulo bɛ n na n bɛ se ka tɛ ka ci la

n bɛna min f'i ɲɛna ni ala y'i ni mɔgɔ min da n'a ma bɔ n'a ma aw bɔ kɔnɔbara kelen na a b'aw sigi cɛ kelen ma e ni ne fila bɛɛ b'o o sigi de la yan ko dɔw b'a la ka kɛ e bi k'i ɲɛ ci o kan a bɛ wagati jan bɔ bi an cɛ tɛ ka sɔn ka si ne fɛ e dun b'o kalama an kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'o kɛ a ma ko ɲuman kɛ nka n'a nana su in na n bɛna kuma a fɛ n y'a faamuya ne na fɔlɔ

surɔ ne y'e ɲini k'e ɲini k'e ɲini fɛrɛ la ne m'e ye ne bɔra lɔgɔ ɲini na wula fɛ ne tun sɛgɛnnenba de don ne ye n ko dɔrɔn ne ye surafana dun ka n da ee ci dɔ tun bɛ yen de ne tun mago bɛ e la o ɔ a ɲɛfɔ kɛ awa an mun kɛra an ka tilela kɛra mele

n tɛ manamanako la dɛ cɛ kan'i to kanu dɔ la ka dɔ wɛrɛ kɛ e bɛ n dɔn o don na an tɛmɛtɔ bɔlɔnkɔnɔna na ne ni a bɛ ka ne nɛni sungalo fɛ sungalo ye ne nɛni ne bɛ tila ka ne e n'o jɔlen o tɛ e ka ne nɛgɛn ne t'a la dɛ yafa n ma a to n ma kana kɛ yiriden fɛ k'i ban suma la n t'a fɛ a ma dɔwɛrɛ fɛn ɲɛna cogo ne ɲɛ t'a la a ne bɛ kanuko kuma la a b'e ɲini fɛrɛ la ka mun kɛ a b'i dɔn

Nse. Sungalo. Kɔri baasi t'i la? Baasi t'i la. Nin e bɔtɔ ye min tan? N tun bɛ sabalika yɔrɔ de la.

Ma. Ha? E bɛ taa min dɛ? Est-ce que e bɛ duguba kɔnɔna dɔn? Ha? I bɛ duguba kɔnɔna dɔn? Walahi Sungalo n tɛ n tɔɔrɔ ka n kali n'i taara duguba kɔnɔ n'u m'i faga i k'a fɔ Matu an bɛ ka jɔrɔ ni e ye o e tɛ ka jɔrɔ n'i yɛrɛ ye. bataraden jɔli la n'a ɲɛ dɛ i b'a fɔ ko ɲimi ɲɛ i ko tɛ ka bɔ n kɔrɔ ma ko n bɛna mɔturu de san bi t'a tiɲɛnen de ye bataramɔgɔ in bilalen filɛ a filɛ ka n ka furaji bɔ ne han

kɔri baasi t'i la e cɛ i sigi kan jumɛn bɛ yen baasi foyi tɛ yen n'i ka cɛ sunɔgɔ la ee wa o kɛlen ko maa min kɛlen don ka kɔnɔda koyi depuis a nana a sigilen bɛ sunɔgɔ de la dɔrɔn sunɔgɔ i ne ko mɔgɔ taa gɛrɛ la i bɛna sɔrɔ a sigilen bɛ sunɔgɔ a da kan tɛ nin to yen est ce que a ka kɛnɛ kɔni nin kɔni ko soso kɔnɔma m'a kin a bɛ bala ne la kɔni wa nin y'a tɛmɛlen bɛɛ de ye dɛ sisan mun y'a sɔrɔ fo a bɛ wup kodi baasi t'i la

waati n'i nana gɛrɛ la ka n'i tɛgɛ sunɔgɔ o bɛ baro bɛ kɛ cogo di teriya tɛ wa n'i ko k'i b'a kɛ cogo dɔ la sa a tɛna faamu kuwa Why? Kulukulu! Kulukulu! Nin ye sunɔgɔ setɔ a kafiri an ma yɔrɔ min. Mun y'i sɔrɔ? Ne b'a f'i ye ko nin ka lafiyalen tɛ yan. Nin tɛ hɛrɛ ye fiyewu. nin ma kɛ ne ka kuma nin ma kɛ ne yɛrɛ kɛcogoya ye han ni nin nana dun diɲɛ ka taa so nin kana ne kungo saamɔ yan a tun bɛna ne yɛrɛ kɛri cun kɔnɔ sa Han! nin mana n sɔrɔ yan siɲɛ wɛrɛ ne b'a dɔn n bɛna min kɛ nin na non sugu an kana to nin ka sigi yan kuwa n'a nana dɔrɔn a labila a ka taa so